okwu a m chọ ikwu na na-agara onye a na-akpọ Matias Ezeaku yes ụ ma na ọ bụ na ọ pastọ ọ bụ reverend fada bụ ya dina na dis hospital bed na m ga-afụ ife Matias Ezeaku ga-ekwu ọ ga-ekwu na Jizọs Kraịst fa atụzibeghị ha ele fa na reality ehitigo the fada ọ bụ the bishop But now, Matthias Ezeaku edinago na bed. Ọ na-aya according to doctor's report, ọ sị na ọ na-aya heart problem. Yes, na Matthias Ezeaku na-afụ dina na this bed na-aya heart problem. Ụ ma na Matthias Ezeaku sị na Chineke adịrọ. Ọ sị na ife ndị ọcha wetara anyị na this country a kpọ Nigeria na ọ white man god na anyị wee hapụ our tradition wee na-worship white man god o nwe ajụjụ m chọ ịjụ Matias Ezeaku upon all the things ndị ọcha wetara na this country called Nigeria upon all the niile fa wetara eji enyere ndụ aka ọ bụrụ Christianity bụ your problem Ọ bụrụ chọọchị bụ your problem. Eh, ọ gịnị mere skuul? Ọ gịnị mere fon? Even na dis hospital ị nọ kịta, ọ bụ even na dis hospital ị nọ kịta bụkwa white man hospital. Yes, ị kwesịrị ịgakwuru ndị dibịa Igbo ka fa treatie gị from this heart problem. Ka e misire gị mgbọrọgwụ na mkpa afịfịa misire ka ị na-aṅụ, ka e nye gị ọgwụ Igbo gbanyere gị ọgwụ igbo agbanye na eva wọta i buru na-aṅụ a sị ka e chekie ọfụma na matias ezeaku na-afụ na ahụ ike o nwe ife na-eme yes ihe a bụ tactics o ji wee bịa ihe a bụ another tactics o ji wee bịa ka o nwee ike nweta ego ụ ma dis man a kpọ matias ezeaku na ọ sense man yes ọ ezigbo sense man ka ọ bụ mmadụ pụta ọ na-eji ọnụ ekwutere onwe ya ihe ọjọọ yes ọ bụrụ na ọ muslim na even though onye awụsa ị ya-afụ onye awụsa na-abụrọ muslim ife o megide pụta online were koran ndị muslim dọkasie sị that na ọ believe na this type of thing but nke a bụ matias ka ọ bịa weta baịbụl kpọọ ya ọkụ sị na Jizọs Kraịst bụ scam this type of thing ị na-eme na ya eh, ọ bụrụ onye awụsa onye awụsa ga-emegide mepe ọnụ sị that na Muhammad bụ scam o megide were Bible I mean sorry were Quran ndị Muslim dọka ọ sọsọ na ala Igbo a ka anyị na-afụ this type of things sọsọ na ala Igbo a ka anyị na-afụ this type of things a sịkwa na onye ji ekwensu ya ji ọrụ ya niile otu ị jụrụ christianity otu ị jụrụ ụka otu ị sị na jesus christ bụ scam avoid everything ndị ọcha weta because ọ the same ndị ọcha ahụ bubatara hospital anyị nọ n'ime bubatara everything eji ete- enye gị treatment bubatara ọgwụ oyibo ya na-aṅụ ị kwesịrị ịhapụ ịṅụ ọgwụ oyibo chọrọ ọgwụ igbo na-aṅụ yes ị chọrọ ọgwụ igbo a na-emesiri gị ya ị na-aṅụ every day by day yes ị gakwuru dibịa igbo abụrọ dibịa oyibo ka a na-emesiri gị ọgwụ na-agbarị gị ọgwụ na Eva water sị gị buru na-aṅụ ka okwu a bụrụ ife mmụta dịrị gị wa bụ Mathias Ezeaku